Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani imene ndiyofunika kwambiri makamaka kwa anyamata. Nkhani yake ndiyokhudzana ndi Mr Raheem Abdul Umar. Mkulu ameneyu amachokera ku Nigeria ku Akwa Ibo State. Mkulu ameneyu akunong'oneza bondo. Mkazi wake anamwalira mu imfa yosadziwika bwinobwino. Umu ndi mmene zilili. Mr Raheem anali ndi banja labwino ndiponso anali ndi ana awiri ndi mkazi wawo oyamba. Ndiye mu chaka cha 2009. anapanga chiganizo chofuna kukwatira mkazi wina wachiwiri. Nde anapita kunyumba kwa mayi wina kukamuuza zakuti mwana wanuyu ndamukonda. Anali mwana wa zaka 18 mu nthawi imeneyo. Padali pa 22 June mu chaka cha 2009. Chifukwa choti Mr Rahim anali ndi ndalama nde sanadzere chikondi izi ndi izi mm anangofika kwa mayi uja kumuuza zakuti mwana wanuyu ndamkonda ndikufuna ndimkwatire. Mwana uja adakana koma mayi ake ananena zoti mungathe kupita tikhala naye pasi mwana wathuyu tikambilana naye. Nde mayi ake aja adakhala pasi kumuunikila mwana wawo mpakana mwana wawo uja adavomela koma Mr Rahim adali akulu zaka 30 chakuti mwana uja adali ndi zaka 18. Kenako mwana uja adalowa ku banja akhala limodzi kwa nthawi yaitali mpakana mwana uja anatenga mwana mmodzi. kwa Mr Rahim nde kenako mayi ake a mwana uja adayamba kupanga mapulani zimene anagwirizana pachiyambi plan yake inali iyi yofuna kupha Mr Rahim ndi cholinga choti chumacho chikhale mmanja mwawo pamodzi ndi mwana wawo ndipo mwana uja adavomera nkanaso adavomera kukwatira Mr Rahim nde ali mmwana mmodzi chonchija adayamba kupanga mapulani plan yoyamba inali yokupha mkazi wa Mr Rahim Mudali mu chaka cha 2018 ndi pamene anapanga ma plan ofuna kupha mkazi oyamba wa Mr Rahim kuti iyeyo mkazi wachiwiri atsalire nde anapanga zaozo za using'anga zaozo ndipo mpakana mkazi wa Mr Rahim oyamba adayamba kudwala 2018 pa 13 November mkazi wa Mr Rahim oyamba uja adadwala kwambiri atadwala kwambiri anapanga chiganizo chomutengera kuchipatala atamutengera kuchipatala kunyumba kuja kunasala ana awiri amene anali ana ang'ono A Mr Rahim ndi mkazi wawo woyamba. Ndiye Mr Rahim adapanga chiganizo chobwerako kuchipatala kuja ndi cholinga choti akakhale ndi ana kunyumba. Atafika kunyumba kuja anapeza zakuti mkazi wawo oyamba uja mayi ake ali kunyumba kuja ndi ana. Ndiye adachita manyazi kuti agone mnyumba muja. Anati, Ndipita ndikagona kwa mkazi wanga wachiwiri. Ndiye anatenga galimoto yawo, anapita kwa mkazi wawo wachiwiri uja, mwana uja. Atafika kumene kuja, anali ndi kiyi wina, anatsegula mnyumba. Atangotsegula mnyumba, anampeza mkazi wake uja akupanga zakezo, zangati za using'anga. Ndiye Mr Rahim anali odabwa, Aa, iwe zuchitika ndi chiyani? Mkazi uja anali uku wamgwira mwana wake wamng'ono, apanga zakezo. Kenako Mr Rahim anayamba kumfunsa, Zimenezi ndiye ndi zichani? Anampanikiza ndi mafunso mpakana mkazi uja anaulula. Kuti zinazi anandiuza ndi mayi anga kuti ndizipanga izi ndicholinga choti mkazi wako oyambilira uja amwalire, akamwalira timuphere ana ake onse kenako tidzapha iweyo ndicholinga choti ifeyo titsale ndi chumachi nde apapa timayamba ndi mkazi wako Mr Rahim atava izi mtima unali njenjenje anayesetsa kukambirana ndi mkazi wake uja kumpepesa kuti amutsulutse mkazi wake oyamba uja Koma mwana uja adanena kuti, Mkazi wanuyo panopa ali m'manda kale, ndiye ndizovuta kumubweretsanso ku moyo. Apapa akungodikira tsiku lake kuti azipita. Mr Rahim analira pozindikira kuti banja lawo likutha iwowo akuona, mkazi wawo akufa chifukwa cha iwowo. Koma panalibe njira ina yomupulumutsa. Zotsatira zake anamuuza mkazi wachiwiri uja, Tenga katundu wako ukazipita. Iwe ndi ine banja latha. Ndipo mkazi uja anam'thamangisa komanso mkazi wawo oyamba uja anamwalira. Iwo anangotsala ndi ana. Panopa amapanga regret. Anawo anakula koma mayi awo sakuwadziwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azibambo ena ake amene m'mafuna kukwatira mitala mutengepo phunziro. Akuluakulu, si azikazi onse achiwiri amene amakhala ndi mtima wabwino. Ena amakhala ndi mtima woipa. Ndiye akuluakulu musanapange chiganizo. Musamaganize za inu nokha, muziganizanso kodi ndikapanga chiganizo chimenechi chipanga affect ena ake? Tangoganizani uchitsiru wa Mr Rahim analuzitsa mkazi wawo, banja lawo linatha, ana awo ndi amasiye sakudziwa nkhope ya mayi awo chifukwa cha Mr Rahim amene ali bambo awo. Nde ziganizo zina zake mukamapanga osamangopanga poti inuyo zikumvekerani bwino komanso muziona kumbuyo kodi anthu amene ali kumbuyo apapa anachita mwayi chifukwa choti anamupeza mkazi uja akupanga zakezo koma target yawo mkazi uja ndi mayi ake inali yopha Mr Rahim ana a Mr Rahim onse kusakaza banja lonse ndicholinga choti chumacho chikhale chawo nde akuluakulu tengani phunziro pankhani imeneyi.